Ар зыщӏари псори къыхэзгъэщыну сыхуейм иджы зэ сыт щхьэ жыпӏэщтмэми тӏэкӏу зыгуэрхэ зэран къытхуэхъуну еужь икӏ, мис ди адыгэбзэр щӏалэгъуалэм къызэридгъэщӏэну дызэрыхуейм щхьэ къысхуэбэгъун, Расият, модераторым къысфитхауэ а исмэ. Уже 279 жейр мес къысфетх жалобэу, 30-40 минуткӏэ зыри жыӏэ къамыдзыфыну фхуэсщӏынущ, жиӏащи, дыпоплъэ. Иджыри зэ Расият къысхуэбэгъун ауэду зэрыхъуам щхьэ, мис иджыпстмэ иджыри зэ зыкъыпызыщӏэнам щхьэ эфирым иджыри зэ фигу къэзгъэкӏыжыну сыхуейщ. Ди етыным, ди нэтыным уже ещанэу иджыри зэ Расият къыдогъэблэгъэж. Расият къысхуэбэгъун зэрызэпиудам щхьэкӏэ иджыри зэ дытепсэлъыхьуат, зыщӏэдзар этноклассрати, къа Расият къомыхьэлъэкӏыну щытмэ, иджыри зэ къыджиӏэж.
Алыхь къызэмыхьэлъэкӏ, этноклассыр зэрыжысӏащи ищхьэкӏэ, Хьэтӏохъущокъуэ Къазий и цӏэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм и проектщ. Мы проектым илъэс бжыгъэкӏэ дегупсыса си классыр епщыкӏузанэ классыр къаухыу щыщӏэкӏым щыгъуэ етхуанэ къыщысщтэным Хасэм хасащхьэм хэтхэр дызэчэнджэщри, зэми зэ тӏэ къыщӏэбдзэн хуейкъэ мыр къыщӏэдзэ етхуанэ классыр къыщыпщтэкӏи, дыгъэщӏ хъумэ хъуа мыхъумэ хъуакъым жари, Арати, собрание сыщӏ адэ-анэхэм ябгъэдэслъхьэри, пэжыр бжесӏэнщи, иныкъуэми ягу ирихьа, яфӏэфӏыбзэ хъуа, зыгуэрхэми уей дыхуейтэкъым жаӏэурэ зыкъащӏа, ауэ Алыхь разэ къахухъу, икӏи къыздащтэ, икӏи къызбгъэдэувэхэри, щыгъынхэр едгъэдащ, сабийхэр махуэ къэскӏэ фащэ ящыгъыу еджапӏэм нокӏуэ. Щыгъын сыт ебгъэда, адыгэ фащэ, Расият?
Стилизовану дыщӏа? Стилизованэра?
Сыт щхьэ жыпӏэмэ, классическэ фащэр къехьэкӏыну гугъущ, партэм удэтӏысхьэным, тхэным, Аха. нэгъуэщӏыным. Ар гугъути, стилизованэу бохуцей цӏыкӏухэм тхыпхъэхэр тедзауэ, бгырыпхыр щӏэлъу, мыдей тедзауэ щӏа- щӏалэ цӏыкӏухэм адыгэ джанэр. Адыгэ джанэхэр Хьэмырзэ Заирэ дыхуедыр Налчик деж. а хъыджэбз цӏыкӏухэм я фащэхэр Хьэгъундыкъуей, ой, Жьакуэ Хъубий Асе тхуедыр. Апхуэдэурэ дытехьэри, хъумэ хъуа, мыхъумэ дыувыӏэжын жытӏэри, ди районым и куейм дыбгъэдыхьэри, Къыщӏэвдзэ, жиӏа. Схуэщӏымкӏэ сывдэӏэпыкъуну, жиӏа, жи Тимур япэ псалъэр, Къыщӏэвдзэ. Тӏанэ ди еджапӏэм и тхьэмадэ Хъупсырокъуэ Иринэ. Абыми жетӏэщ аби, Сэ хуэдэ щӏэ лъэпкъыр сфӏэфӏщ, къыщӏэдзэ, дызэкъуэувэнщи, тхуэщӏыр тщӏэн, жери мес Алыхьым и шыкуркӏэ илъэсищ. Ар сыту фӏы дыдэ ауэду къызэрывдэӏэпыкъур? Нтӏэ, абы Тӏанэ къыхэзгъэщыну сызыхуейр а этноклассым нэхъри и гупсысэр пэжырытхэр нэхъ куууэ сабийхэм ящӏэнрат.
Ара икисмэ ди сабийхэм нэхъ къахуэтри. Нтӏэ, пэжыр тетыто? Тхэ пщӏэӏэми псэлъэжыфӏым икисмэ щӏалэгъуалэр уже.
Мыст родной русскэм мыкӏуэмэра, жытӏурэ-щэ, егъэджакӏуэхэми тӏэкӏу датеупсэпсыхьурэ адыгэбзэм и кууагъ джыныр тӏэщӏокӏыр. Арати, ди директорым, ди унафэщӏым, ди еджапӏэм и унафэщӏым Иринэ сыхьэтищ къызита Аргуэру лейуэ. Ар тхьэмахуэмэ, хьэмэрэ мазэм сыт? Хьэуэ, тхьэмахуэ, тхьэмахуэ къэс сыхьэт щырыщ, узэрыхуейм хуэдэу, уэра, зи гупсысэри узэрыхуейм хуэдэу тегуашэ епщӏэнумкӏэ, жери.
Ар сабийхэр езыр яхуейм къокӏуэ, яхуэмейм къакӏуэӏым, ара, Асият, зэрыщытра сыхьэтищ Ара тхьэмэрэ дэ уэдэ. зэрыщытын, зэрыщытын хуейр ара, ауэ классыр сэ сейщи, нэрыбгитӏ щы нэхъ къэмыну классыр къокӏуэ. Нэрыбгэ тӏощӏрэ тӏурэ мэхъури, тӏу-щы нэхъ къэмыну, макӏуэ. Ари къыщӏэнэн хуей щӏэхъум щхьэусыгъуэ иӏэщ. Ну, жысӏэнкъым, ауэ щхьэусыгъуэ иӏэу аращ къыщӏэмыкӏуэр. И абдей зы сыхьэтыр пэжырытхэм етта. А пэжырытхэр, сыгупсысэри, программэр, тӏэ, мыдрей программэм къыщхьэщыкӏыу щытын хуей цӏыхухэм я нэхъыбэ гъэщӏэгъуэн щыхъун щхьэкӏэ. Ар мис мы адыгэбзэм и таблицэхэр жыхуиӏэ Хьэцӏыкӏу Рае ей мыр. Мыр Хьэцӏыкӏу Рае къыдегъэкӏыр. Адыгэбзэ Хасэм хэт Рае абдей зы Нальчик щыщ. Ар къасщтэри, абыкӏэ планыр зэхэзгъэувэри, абыкӏэ ирилэжьэн щӏэздза. Арати, илъэсым сеплъри, пу, мэшэлыхьу къахъулӏа. Нэхъ пшэфыхъуа адыгэбзэ я занщӏэу?
Атӏэ мыбы мыбы пэжырытхэр а хьэрфым псалъэм щыуагъэншэу тхэуэ зригъасэ таблицэщ мыр. Абыкӏэ лэжьэн щӏэздзэри мыстми внеурочкэми къэзгъэсэбэпурэ, атӏанэ сэ си дерсым и деж ӏэмал имыӏэу словарнэ лэжьыгъэ сиӏэ. А словарнэ лэжьыгъэр сэ урокым емыхьэлӏауэ зы правилэм хухэхауэ изогъаджэ. А урокым емыхьэлӏауэ щытщ Ну, щӏэуэ къацӏыху хуэдэу щытщ. Иджы елъытэ урокым деи къацӏыхуу а правилэм еджэмэ. Итӏанэ внеурочкэм деи еджэжмэ, аргуэру унэ лэжьыгъэ ястам е деплъыжурэ, хэхауэ тетрадь яӏэу, абы щылажьэу, лэжьыгъэхэр ягъэзащӏэу ахуэдурэ кӏуа. Етхуанэ классым щыщӏэдзауэ еянэм и пэжырытхэм къиубыд правилэр зы илъэскӏэ.
Къысхуэбгъэгъун, зэ узэпызудынщи, икисмэ къыдэплъхэм псоми дэтхэнэ зыми адыгэбзэ къагурымыӏуэнкӏи хэтщи, пэжырытхэм къикӏыр правописание жиӏуэ Да, ара правильное Асият письмо, пэжыр? да, Нтӏэ, нтӏэ. правописание. Къысхуэбгъэгъун Мгм. зэ узэпызуда, адэкӏэ кхъа къыпыщэ, Асият. Э, Атӏэ абы зы сыхьэтыр абы хухэтха. Етӏуанэрей сыхьэтыр адыгэ этикет. Илъэсым тхьэмахуэу щэщӏрэ плӏырэ итщи, щэщӏрэ плӏырэм еджэгъуэра зи гугъу сыщӏыр. Щэщӏрэ плӏырэ тему диӏэу, ар зэпкърыхауэ, ар къэдгъэлъэгъуэжу, ар утыку итхьэу мис апхуэдэурэ дыкъокӏуэкӏыр. Абы сабийхэм я утыку итыкӏэм зрегъэужьыр, актерскэ мастерство жыхуэтӏэм зеужьыр. Итӏанэ псалъэм... Хабзэ зыгуэр евгъащӏэу ара, Расият, абы хьэмэрэ адыгэ хабзэр евгъащӏэу а хьэмэ ӏэнэм зэрыбгъурысын сыт евгъащӏэ? Этикетым сыт абы? Нтӏэ, ара?
Хэхауэ темэр щытщи, псалъэм папщӏэ, адыгэ ӏэнэм и пэрысыкӏэр. Ар цӏыхухъумрэ цӏыхубзымрэ зы ӏэнэм зэрыкӏэрымысыр, хабзэкӏэ зэрытӏысын хуейхэр, зэрыхахыр, хэгъэрейм и тӏысыпӏэр, хьэщӏэм и тӏысыпӏэр. Итӏанэ Псалъэм папщӏэ, иджыпсту куэд щӏакъым адрей илъэсым диӏа, мыстер, мэлыщхьэр зэрагуэшыр. Уэ я нэхъыжь ӏэджэми ямыщӏэ пэж жысӏэнщи сэ исмэ А, мэлыщхьэр къэсащ, къэбгъэлъагъуэ зэрагуэшыр адрейр щӏами. сэ фӏыуэ щӏэслъагъур бжесӏэн. Э, Нысашэхэр едгъэкӏуэкӏыу э, сценарий зэхэдгъэувэри дэ Адыгэбзэ Хасэм лажьэхэм. Минитӏрэ пщыкӏуплӏрэ гъэм япэ дыдэу нысашэ тщӏауэ щыта. Ий, абы и дей нэчыхьытх къэкӏуахэм ар едгъэщӏауэ щыта. Ий, мис алъандэрэ, алъандэрэ ар схуей яцӏыхуну, иджыстуи дощӏ, нысашэм дызыраджэхэм дощӏыр, мис Мэмыщ Хьэзрэт. Группэ зыгуэр фи гъусэу фылажьэу ара, Расият, хьэмэрэ дэ хуэдэу? Нтӏэ, джэгуакӏуэ, жо пшынауэхэри, къэфакӏуэхэри, хьэтиякӏуэри, джэгуакӏуэри дэдейуэ зы гуп диӏэу долажьэ. Дытӏыс сценарию дытхри, а япэ дыдэ щедгъэкӏуэкӏам бзищкӏэ екӏуэкӏауэ щыта нысашэр. Ар сыт хуэдэ бзэ? Инджылыбзэ, адыгэбзэ, урысыбзэ. Сыту жыпӏэмэ, Щӏалэ цӏыкӏур Кембриджский университетыр къиухати, и къыдеджахэр къэкӏуэнути, ахэм къагурыӏуэн щхьэкӏэ, Сэ сиувыкӏри адыгэбзэкӏэ сыпсэлъа, зыгуэрым урысыбзэкӏэ зэридзэкӏа, адрейм инджылыбзэкӏэ зэридзэкӏа. Мис апхуэдэу тхуекӏуэкӏауэ. Инджылыбзэ псоми къывгурыӏуэн щхьэкӏэ английский язык. Зыми къыгурымыӏуэ. Расият, иджыри модэ зы упщӏэ сиӏэщ. Мыдэкӏэ дэтхэнэ зы къыдэплъми, упщӏэ къэфтхым ди гуапэщ. Мис Расияти къэфтхы псори елъагъу. Иджыри зэ фигу къэзгъэкӏыжыну сыхуейщ. Расият Къэрэшей-Шэрджэщым, Шэрджэсым щыщщ, Хьэбэз къуажэм. Зэрыжысӏащи, иджыри зы упщӏэ диӏэ. Сыт хуэдэ упщӏэ жыпӏэу щытмэ, иджыпстумэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр къызощтэри, адыгэбзэ езыгъаджэхэм тӏэкӏу ираудыхыу щытщ, Расият, мис ди дежкӏэ. Моу тӏэкӏу пщӏэ хуамыщӏу уэду, сабийхьэри ягъэкӏуэну хуейкъым адэ-анэм. Мыдэкӏэ ди правительствэмкӏи тӏэкӏу пэщӏэгъакъуэ хуащӏын уэду сэ къысщохъу. Фэ фи дежкӏэ дауэ ӏуэхур щыщыт? Итӏанэ ди дежкӏэ адыгэбзэ езыгъаджэм ахъшэ нэхъ мащӏэ къехь. Мис ӏэджэми сепсэлъа, фыдекӏэ дауэ щыт, а ӏуэхур дауэ теухуауэ щыт, Расият? Ауэ, тӏэ, мис иджысту жысӏэным закъуэр нэзгъэсыжи, ещанэрей сыхьэтым ӏэпэӏэсэным зыхуагъасэ. Хъыджэбз цӏыкӏухэм дыщэ идэ ящӏ, щӏалэ цӏыкӏухэр пхъэм, гъущӏым йолэжь, иджысту афэ джанэ ящӏ, джысту афэ джанэ ящӏыр нэгъэсмэ. Ар езыгъасэхэр хэт, Расият, фиӏэу ауэдэ цӏыхухьэр езыгъэлъагъун, езыгъэсэн, абыхэм я лэжьыгъэм и уасэ хэт езытыр?
Ар зэрыщытри, къыщыщӏэддзам щыгъуэ ахэм афэджанэр езыгъэщӏыр ди егъэджакӏуэ труд езыгъэхьырат. Арати, дызэгурыӏуэри, мыр этноклассу щыщыткӏэ, музыкэм адыгэ уэрэдхэр евгъэцӏыху, рисованием адыгэ тематикэкӏэ евгъэщӏ. Трудым адыгэ тематикэ ефт. И хъыджэбз цӏыкӏухэр ӏэпэӏэсэр дыщэ идэр сэ си нысэм ирегъэкӏуэкӏыр. Ар сэ си нысэти, езым я инициативэ, я гукъыдэжкӏэ къэтщт-къатщтэри, къатщтэри, ар едгъэщӏын щӏэддзат. Едгъэжьа уэду.
Апхуэдэу едгъэжьа.
Йомыгъажьэу ӏуэхур аркӏэ къыкъуэкӏынур пцӏыхунукъым. Арати, яфӏэфӏ дыдэу сабийхэр макӏуэ, телевизор къакӏуэрэ интервьюхэр трах, интервью бжыгъэр яӏэ. Слъэгъуат фи интервью ӏэджи, слъэгъуат. Ютубми илъщ, уэ къыумылъхьами, хэт къизылъхьами сщӏэкъым, ауэ фи лэжьыгъэ ӏэджэ илъщ абы къралъхьауэ. Слъэгъуащ ауэ жо. Уэ яфӏэ дыдэм Расият, дэ ди дежкӏэ жэуэ дэ щымыӏэ, пэжу жысӏэнщи, мис сэ слъэгъуакъым, си щхьэкӏэ къэсщтэнщи, Къэбэрдей-Балъкъэрым школхэм апхуэдэ щекӏуэкӏыу сэ слъэгъуакъым, пэжу жысӏэнщи, Уа жыхуэпӏэр, Расият, иджыпсмэ япэ, япэу зыхэсхыу а, школ зыщӏыпӏи, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, ӏэджэми сопсалъэ, ӏэджэмрэ дызэрощӏэри дыщытщи, ауэдэ сэ зыхэсхакъым пэж жысӏынщи. Упсэу, Алыхь арэзы къыфхухъу, Расият, ауэдэ лэжьыгъэ зэревгъэкӏуэкӏымкӏэ. Мыдэкӏэ, мыдрей си упщӏэм, Расият, сыт къызжепӏэфын абы теухуауэ? Абыкӏэ бжесӏэфынур ара-тӏэ, мис этноклассыр къызэӏутхри, дызэкъуэувэри зэрыжысӏауэ, ди куейм и тхьэмадэ Жу Тимур, ди еджапӏэм и унэгуащэ Хъупсырокъуэ Иринэ дызэгуэувэри, ар дыщӏри, проектыр тщӏа. Апрель мазэм Къэбэрдейм къикӏри, нэрыбгэ пщыкӏубл обмен опытым къытхуэкӏуа Табыщ Мурат я пашэу. Ахэр мастер-класс едгъэплъа. Мастер-классым щӏэсри, ягу ирихьауэ, яфӏэгъэщӏэгъуэн куэди къыхахауэ, Ярэби, мыр тӏэ апхуэдизу гугъукъым, дэри тхуэщӏынущ, жэуэ апхуэдэу псалъэмакъыр щыту, апхуэдэу дызэбгыркӏыжа езыхэри арэзыуэ, дэри дыарэзыуэ. Иужькӏэ ди куейм и тхьэмадэ Жу Тимур унафэ къихьа. А ди мастер-классхэми, а ди семинархэми ди районым и куейм и тхьэмадэри, ди къуажэ тхьэмадэри щӏэсщ. Ди дерсхэр ахэр щӏэмысу екӏуэкӏкъым. Ахуэдэ дерс зэӏуха дытхэм ахэр щӏэсщ, я къуэдзэхэри щӏэсщ, ялъагъу лэжьыгъэ тщӏыр. Ауэ сытми зэхах къудейкъым. Йоплъ, мылъкукӏэ зыкъытщӏагъакъуэ. Депутатхэр кърашалӏэ, мыхэр мыбы хуейщи, мыр ефт, мыр мыбы яӏэн хуейщи, ефт, къахуэфщэху, жаӏэурэ ахуэдурэ Дызэ, дызэкъуэтщ. Иджы мы илъэсым унафэ къихьа еджапӏэ къэскӏэ этнокласс къызэӏуихыну. Сыту жыпӏэмэ, а проектым и цӏэр Еджапӏэ къэс Еджапӏэ этнокласс. къэсыр ар э, Къэрэшей-Шэрджэсрэ, хьэмэрэ фи Хьэбэз къуажэрэ? Хьэбэз районым, Хьэбэз Хьэбэз куейм. районым.
Нтӏэ.
Хьэбэз куейм. Къуажэу иӏэу хъуам, еджапӏэу иӏэу хъуам этнокласс къызэӏуахыну унафэ ята. Хьа, иджыри зэ и цӏэ и унэцӏэ къытхуиӏуэ э, фи унафэщӏым, Хьэбэзым.
Жу Тимур Муаедикъуэ, Тимур Муаедович. Это Жужуев Тимур Муаедович. Э, Иджыпсту э, сэсейр илъэсищкӏэ узэӏэбэкӏыжмэ къызэӏутха, къыкӏэлъыкӏуэрей илъэсым Инжыджышхуэ Мыжей Маргаритэ къызэӏуиха. Ахуэдэ къабзу э, Къэбэрдейм щылажьэ Адыгэбзэ хасэ, Табыщ Мурат, Хьэцӏыкӏу Рае сымэ къеджэри, махуэщӏышхуэ дыщӏу, апхуэдэу къызэӏутха ари. Къэбэрдейхэр лажьэкъым жыхуэпӏэр сэ сцӏыхукъым, сэ сыдэлажьэ хъуар мэлажьэ. Ар щӏыжысӏэ школым, мис щылажьэ егъэджакӏуэ ӏэджэри пщӏэ къысхуэтхьэусыхэ, дызэрощӏэ. Зым и гъусэу, исмэ, мис ари хьэщӏэу къысхуэкӏуэну прямой эфирми, япэу сытым дежкӏи изгъэщыну сызыхуей, мис мы ди зэпеуэм зэрыжысӏащи, напэкӏуэцӏым екӏуэкӏа уэрат, Расият, япэрауэ къезгъэблэгъэну сыхуейри, мы си япэу прямой эфир сщӏэщи, сщӏыуа мыр сэ дыдэми. Аращи, уэ къыпӏызмыхау интервью зэрыжыхуаӏэщи, сыхуейтэӏым нэгъуэщӏхэм дежкӏэ сыӏэбэнуи, а зэрыжысӏащи, Налшык къалэ щолажьэ цӏыхубзыр адыгэбзэ ирегъаджэ. Адыгэбзэ ирегъаджэри ин дыдэу зэран къысхуохъу, пэщӏэгъуапӏэ къысхуащӏ, школым сраудых, сомэри нэхъ мащӏэщ, жиӏи къызжиӏа, ауэдэ лэжьыгъэ уэ жыхуэпӏам хуэдэ екӏуэкӏыу си щхьэкӏэ къэсщтэнщи, зыгуэрым жиӏэу зыхэсхаӏым пэж жысӏынщи.
Хьэуэ, ауэдэ лэжьыгъэр ебгъэкӏуэкӏын щхьэкӏэ уи уздэлажьэ еджапӏэм и тхьэмадэм къыбдищтэн хуей, хуейуэ щытын хуей. Ар хуэмеймэ, пари пхуэщӏэнукъым а еджапӏэм дей. Уэ епхьэлӏэр хъунщ, къыщӏэдзэ, бдэсщӏэнщ, узыхуей дыдэр бдэзлэжьынщ, жоуэ уагъэгушхуэн хуей. И жысӏэну сызыхуейр ара, сэ сызэлэжьыр адыгэбзэм и зыужьын закъуэра. Адыгэбзэм зэрезгъэужьыным и формэ Къэдгъэсэбэпыр Джэгурэш ныбжьыщӏэ театр адыгэ гупсысэкӏэ. Псалъэм папщӏэ, иджыпсту Адыгэбзэ Хасэмкӏэ лэжьыгъэ идогъэкӏуэкӏыр ноябрь мазэм и деж щӏэблэр адыгэбзэкӏэ зэрыгупсысэр тхыбзэкӏэ къызэрагъэлъэгъуэжыфым доплъыр. Иджы ноябрым еджакӏуэхэу епщӏанэ-епщыкӏузанэ классым хэсхыу тӏощӏрэ тӏу къызэхуэсахэм зыми ицӏыхутэкъым зытетхыхьынухэр. Псоми къафӏэщӏт адыгэбзэ, хэку, нэмыс, лӏыгъэ, ахэр ар къафӏэщӏт зытепсэлъыхьынур. А темэр зыми ицӏыхукъым. Темэр зыцӏыхур Хасащхьэра. Дэ дызочэнджэщыжри, мис мыр къыхэтхын ждори, дыщыкӏуэнэ махуэм темэр догъэхьэзыр къудей. Арати, мы гъэм ди темэу щытар Адыгэ унагъуэу нобэ укъэнэжыныр гугъу. Жэуэ арат темэу щытар, размышлениер. Уей абы нэ нэхъыфӏ ии къыфхуэмыгупсысынт. Антӏэ, арати, ар зы темэт. Итӏанэ етӏуанэр нобэрей адыгэ унагъуэ нэсыр сытым щыпхъумэн? Жэуэ арат зэщытыр упщӏитӏ щытт.

я адыгэбзэр щӏакъуэщи къагурымыӏуэнкӏи хэкӏи аращ жысӏэу псом. Сэ цӏыхур къызэплъым адыгэбзэ езгъаджэу сту ӏейуэ куэдрэ урысыбзэкӏэ псалъэр жаӏэн жызорира. Арати, э, нэрыбгэ тӏощӏрэ тӏур тхэн щӏадзэри, э, я зэманри сыхьэтищкӏэ матхэ, э, черновикми щолажьэ, чистовикым иратхэж, къыхэкӏ- къыхагъэкӏыжри, нумерацэ изо- изотри, я титульный листыр къытызохри, сочинениер зейр ямыцӏыхуу жюрим проверять ящӏ. Жюри кӏэлъоплъыж. Арати, жюри дыкӏэлъыплъри, нэхъыфӏыр къыхэтхмэ, нэхъыфӏыр къыхэтхыурэ, иджы текӏуа сочинениер Миримыкъуэ Каринэ ар Хьэбэз курыт еджапӏэм ей, сэ сызэрылажьэракъым, абы и сочинениер щӏытекӏуар иджыпсту жысӏэну. Иджы абы и сочинением мыдрейхэм ямытха Итхакъым. Абыми мыдрейхэм ятхахэра итхар, адыгэм хабзэр щӏэлъын хуей, нэмысыр щӏэлъын хуей, нэхъыжь къыщӏыхьэмэ утэджын хуей, бзылъхугъэм пщӏэ иӏэн хуей, ахуэдэрэ къекӏуэкӏ. А хъыджэбз цӏыкӏум итхатэри. Адыгэ унагъуэм адыгэ лӏыр и унафэр щытепщэмэ, адыгэ унагъуэр хъума хъунущ итхауэ щытар.
Уей, иджы и пэжым сэ а къызэрыслъытэмкӏэ. Сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, мис иджыпстумэ псоми зэрытлъагъунщи, иджыпстумэ, мис уэ хьэгъуэлӏыгъуэ жыпӏа, Расият. Сэри хьэгъуэлӏыгъуэ изогъэкӏуэкӏ, адыгэ хьэгъуэлӏыгъуэ идогъэкӏуэкӏри, хьэгъуэлӏыгъуэ идгъэкӏуэкӏыну дыкӏуа иужькӏэ, дыгурыӏуэну хьэгъуэлӏыгъуэм щхьэкӏэ дыщытӏысым де, цӏыхубзра ди гъусэу къэтӏысри, уэри, Расият, абы ухэтщи, уэри плъэгъуауэ, зыхэпхауэ къыщӏэкӏынущи, цӏыхухъум абы хищӏыкӏкъым жаӏэ, Цӏыхубзращ хэзыщӏыкӏыр, жаӏэри ди гъусэу къэтӏысыр цӏыхубзращи, цӏыхубзым и къуаншагъэ хэлъу слъагъукъымэ, цӏыхухъур цӏыхухъуу и пӏэ итыжыфу щытам, цӏыхубзым и пӏэ ищӏэжынут. Цӏыхухъум адэкӏэ зыӏуах, дэ иджыпстумэ дыхущӏыхьэкъым, долажьэ, жаӏэри псори цӏыхубзым и пщэм далъхьэ. Аращи, а хъыджэбз цӏыкӏум абы нэхъ пэжу зыри жимыӏэн хуей.
Атӏэ арати, а хъыджэбз цӏыкӏур псори ӏэӏэткӏэ япэ увыпӏэр еттаӏэ. Итӏанэ джэгурэшыр йокӏуэкӏ. Джэгурэшми и темэр ауэ сытми темэкъым. Псалъэм папщӏэ, унагъуэм Визитная карточка зэжысӏащи, къуажэ къыздэкӏар къатӏэщӏ. и жыӏэгъуэхэр, и псэлъэкӏэкӏэ къызэрытӏысауэ щытар къуажэр, бгы иӏэхэр, щӏыпӏэ иӏэхэр, мис ахэр псори къатӏэщӏ, тхакӏуэхэр, актерхэр, режиссерхэр, щӏэныгъэлӏу къахэкӏахэр, мис ахэр къатӏэщӏ. Атӏанэ етӏуанэм и деж унагъуэм гукъеуэу щыӏэр, нобэ гукъеуэу щыӏэр, ар жеӏэкъэ, театрыр цӏыхубэм и гъуджэщ жеӏэкъэ.

макъамэм тепсэлъыхьурэ. Псалъэм папщӏэ, абдей нэхъ дызыхуейр нобэ щыӏэ макъамэм куэдыр, ауэ сытми псалъэ зэхуэхьэсауэ узыриукӏытэныр зэрынэхъыбэр, утыкум укъихьу лъагъуныгъэ уэрэд жыпӏэныр ар емыкӏуу адыгэм я дежкӏэ зэщытар, нобэ утыку къипхьэн хуейр. Ди уэрэд жыӏакӏуэ езгъэдэӏуэнт, мыдэ мы уи псалъэм иджысмэ, сыт щхьа жыпӏу щымэми, иджысмэ уэрэду яус хъуа лъагъуныгъэ я щхьэгъусэм щхьэкӏэ нэгъуэщӏ зыри уэрэд къыдэкӏыжкъым, щӏалэгъуалэри нэгъуэщӏ едэӏуэжыну хуейкъым зыри истумэ. Сэ зыми и творческэм, и творчествэм характеристикэ есткъым. Сэ иджысту жысӏэр сэ сщӏ лэжьыгъэра. Зыми ейми характеристикэ есткъым. Сыту жыпӏэмэ, иджысту абы едэуэн щӏэдзэмэ, ухуэпсалъэ мэхъур нэгъуэщӏу схуэткъым. Хэт и гуащӏэми пщӏэ хузощӏыр, ауэ дэ тщӏэра сэ жысӏэр. Сэ къыхезгъэхыну сызыхуейр ара. Псалъэм папщӏэ, ди щэнхабзэкӏэ унэ уардэм Мывэ сынитӏ дэтщ, зыр Даур Аслъэни, зыр Сидакъ Сулътӏани. Ахэр урысыбзэу жыпӏэмэ легендэ, легендэ, ди къуажэм и дей легендэ, ди районым дей, ди Шэрджэсым я дейкӏэ легендэ. Даур Аслъэн МЧА-м и гимныр итха, ди республикэм и гимныр итха. Ахэр псори абдей къыщацӏыхур, дерсым дей къыщацӏыхунукъым ахэр, къыщацӏыхунукъым. Ахэр къыздацӏыхур мис ахуэдэ класс щӏыб лэжьыгъэхэм я деж. Ахэм деж къыщацӏыху. Сфӏэгъэщӏэгъуэну, мо исмэ, Расят, пэжу бжесӏынщи, уи лэжьыгъэ ебгъэкӏуэкӏхэм теухуауэ зыгуэхэм сеплъа, зыгуэхэм седжа. Псоми салам алейкум, иджыри зэ Расят сопсалъэ, тӏэкӏу зэпызудыну сыхуэмейуащ. Зэрыжысӏынщи, ахуэдэ дыдэу си гугъам ахуэдэ лэжьыгъэшхуэ евгъэкӏуэкӏыу. Пэж жысӏынщи, Расят, уи лэжьыгъэхэм сеплъа, цӏыкӏухэми сыщӏэупщӏа. Ауэ сытми къатхакӏэ, Расят, уэрэ сэрэ дызэрыщӏауэкъым. Япэрауэ сыпщӏэупщӏа, хэт, сыт, сыт хуэдэ лэжьыгъэ иригъэкӏуэкӏми. Мыдэкӏэ псоми ящӏэну иджыри сыхуейщ, Расят, дуней псом я зэпеуэхэри ирегъэкӏуэкӏ. Мыдэкӏэ, Расят, саугъэти къэралым хуигъэфэщащ. Расят, мис абыхэми укъытхутепсэлъыхьыну сыхуейт.
Нтӏэ, мис апхуэдэу Джэгурэшым и ещанэ ӏыхьэу театр йокӏуэкӏ, Театр юного Черкеса. Иджы абдей дакъикъэ плӏыщӏкӏэ еджапӏищ пьесэ къыхахри, пьесэ къэс ди адыгэ драматургхэм я пьесэхэр утыку кърахьэ. Тыргъэтауэ, Кушыкупщ, Дамэлей. Ну, щхьэж зыхуей? къащтэри къыхахри. Иджысту псалъэм папщӏэ и литературэкӏэ дызэджэ тхыгъэхэр къащтэри, езы егъэджакӏуэхэм пьесэ ящӏыжри, ар кърагъэувэ. То есть егъэджакӏуэхэми дадолажьэ, сабий къудейхэракъым, ахэри драматург ӏэщӏагъэм зрагъасэ. Адэкӏэ дауэ къывэхъулӏэрэ-тӏэ а къомыр жыпӏэмэ? Ди къуажэм зыхузэфӏэкӏыу дэсхэм сабгъэдохьэ, сабийхэр догъэгушхуэ, саугъэтхэр яхудощӏ. Ар сабийхэм яфӏэфӏщ, ар хэмыту хъунукъым, ар пэж дыдэщ. Къыбдэӏэпыкъурэ-тӏэ, мис уабгъэдохьэ, Расият, дауэрэ зыкъыпхуащӏэрэ сэбэп къыпхуэхъурэ? Хьэуэ къызжезыӏэ сиӏэкъым. Ди хасэм ди районым и тхьэмадэ Жу Тимур иджыри Адыгэ Хасэм щыӏэт. Абы и жыпым сиӏэбэныр щӏэздзам. Мыпхуэдэу Къэбэрдейм сыкӏуэн хуейщи. Къыддэӏэпыкъуну жыӏэ, Расият? Къыддэӏэпыкъунущ. Мыпхуэдэу ахъшэ къызэт. Итӏанэ ди къуажэм и тхьэмадэ Туаршы Беслъэн, Кхъуэхъу Руслан, мыстыр Аргун Олег иджысту хуабжьу фӏыуэ зыкъытщӏегъакъуэ. Сыту жыпӏэмэ, Аргун Олег и дей иджысту ари щӏэуэ къэунэхуащ, Алыхьым жиӏэмэ укъэкӏуэфынумэ укъедгъэблэгъэну абы. Алыхьым жиӏэу щымэ, Расият, си гугъат сыкъэкӏуэну, ауэ иджыстумэ. Ауэ, а махуэщӏым укъедгъэблэгъэну. Алыхьым жиӏэм. Фонд Черкесский центр жэуэ, Хьэбэзгипс заводыр учредителу иджыри зы фонд къызэӏутха. Джы а фондым ищӏэр сыт? Джы а фондым ищӏагъэхэр сыт? Проекту джысту пщыкӏуплӏ диӏэ. Проект пщыкӏуплӏ диӏэ.
44 къывгурыӏуэн щхьэкӏэ псоми. Хьэуэ, 14. Тэ, пщыкӏуплӏ жыпӏауэ.
Нтӏэ, пщыкӏуплӏ. А, 14. Узыхэсхакъым, тэмэму. 14 проектов джысту диӏэхэ. Абы щыщу Хьэгъундыкъуей жэуэ къуажэ диӏэщ дэ мыдей, ар дунейм къызэрацӏыхур Урыс-Кавказ зауэм хэкӏуэдахэм япэ дыдэу мывэ сын здагъэувар а къуажэм дежщ. Урысыбзэкӏэ сыт хуэдэу а къуажэр? Сыт хуэдэ? Алибердуковский. Алибердуковский. Да.
Зэхэзмыхауэ и пэжыр жысӏэнщи, Расият.
Хьэгъундокъуэ, Хьэгъундокъуэ пщым къытекӏа. Къэбэрдейм Хьэгъундокъуэ къуажэ фиӏэжкъым, ауэ Хьэгъундыкъуейр диӏэщ дэ иджыри.
Дэ уей ди дежкӏэ тӏэкӏу. Абы къикуэшыкӏри къэкӏуахэщ ахэр, ауэ фэ фиӏэжкъым Хьэгъундыкъуейм, дэ Диӏэкъым. диӏэщ. Хьэуэ, хьэуэ, димыӏэж, уей.
Хьэблэ, Расият, зы хьэблэ фиӏэ. Зы э, хьэгъундыкъуэ.
жыс- жысӏам утокӏ, уи саугъэтым къытхутепсэлъыхь. Хъунщ, си щхьэ сыкъыщытхъужу сыщысынукъым. Хьэуэ, хьэуэ, хьэуэ, уи щхьэм еплъыт, Расят, мыбы зыри и щхьэм хущытхъужыӏымэ, цӏыхум укъацӏыхуну сыхуейщ. Къэралым къыщыпхуигъэфэщакӏэ, псори къыпхуэрэзыщ, а къозытахэри кхъа къытхутепсэлъыхь, сыт къуата, сытым теухуауэ ар? Минитӏрэ щиблрэ гъэлъандэрэ, Почетный работник общего образования Российской Федерации жыхуиӏэ знакыр сиӏэщ. Абдеж щыту пӏэрэ Егыпдагъэ кӏуэцӏ кӏуэд. ятар? Жыжьэ щыӏэу пӏэрэт? Сыхуейт моуэ псоми ябгъэлъэгъуну, цӏыхухэми къалъэгъуну. Къэралым Ар модэ деж къыщидахэкӏэ къэбгъэщӏ. жесӏащ, ауэ мыдрей тхьэмахуэ зытӏукӏэ узэӏэбэкӏыжмэ, Министерствэ просвещения Российской Федерацием ведомственнэ наградэ къызита. Ар, ари знакщ, почетный наставник.
Тхьэм уригъэфӏакӏуэ, Расят. Да. Абы ущыхыжытакӏэ а мазым бгъэщӏагъуам, а къэралым къыщитакӏэ цӏыхум ялъагъун хуейщ. Нтӏэ, иджы мис а центр зи гугъу сщӏа тӏэкӏу нэзгъэсын, ари гъэщӏэгъуэнущи ара вжесӏэну сыщӏыхуейр, нэпхьэс- ны- нывнэсхьэсыну сыщӏыхуейр ара. А центрым иджысту Хьэгъундыкъуей еджапӏэу тӏу дэтщи, а япэ еджапӏэм классу тӏу къызэӏутха. Зы классыр Кабинет черкесской письменности тхыбзэ, етӏуанэр Кабинет черкесской истории и культуры тхыдэ жэуэ къызэӏутха. А къызэӏутхам, къызэӏутхам къикӏри, дыщӏа, ар джысту мис махуэщӏ дощӏ жытӏэм де официально къызэӏутхыну. Иджы ар сыт полым де къыщыщӏэдзауэ блынхэм деж щӏэкӏыжу Аргун Олег и жэрдэмкӏэ ремонт ищӏа. зыхуеину хьэпшыпхэр щӏэдгъува. Блыным фӏэлъыну тхыдэм и историер зит стендхэр дыщӏа. Умная доска жыхуиӏэ ягъув. Ар ар къэтщэхуа. Къэбэрдейм дынакӏуэри а кабинетитӏым и библиотекэ зэдгъэпэщыжа. Тхылъу зыхуэхъу. Ауэ къыватауэ хьэмэ къэф- къэпщэхуауэ а Къэбэрдейм ар. Къэтщэхуа Аргун Олег и ахъшкӏэ къыдитри, сынакӏуэри, дызыхуейр къатшэри, мис мыра, дызыхуейр жэуэ къатшэри библиотекэм щӏэтлъхьа. Абы къинэмыщӏауэ Тхылъыр акъылым и ӏункӏыбзэщ жэуэ зы проект диӏэ. Ар а проектитӏра? Иджы Тхылъыр акъылым и ӏункӏыбзэщ жэуэ диӏэ проектым еджапӏэхэм, еджапӏиблым

фщӏыну. Первый июньым тщӏын ди гугъэ Алыхьым жиӏэмэ. Первый июньым. День защиты детейм техуэу тщӏын, нтӏэ сабийхэр а псори щӏэтщӏэри, абы техуэу дыщӏын. Ну, четырнадцатый мартым тхыбзэм техуэу дыщӏын хуейти, выборхэр къытехуэри дгъэӏэпхъуэн хуей хъуа? Итӏанэ ӏуэхугъуэ гуэрхэр я кум къыдэхуэри тӏэкӏуи дыдэхуэха? А майм адыгэм махуэщӏ ищӏкъым. Арати, июньым тхьа. Иджы дунейпсо усэраджэ екӏуэкӏа ену бзэрабзэ си адыгэбзэм щэрэ щэщӏрэ плӏырэ хэта дуней псом щыщу. Сеплъа абы щыщу. Ютубым къралъхьауи илъщ. Нтӏэ. 134 хэта Фӏы дыдэуи хэтахэ, япэу мыхуэдэ масштаб едгъэкӏуэкӏти, дэри щыуагъэ гуэрэхэри тщӏащ, сэ си къуэншагъэри къызощтэжыр. Фи япэ зыми иригъэкӏуэкӏауэ сщӏэкъым сэ ауэдиз цӏыху пыщӏауэ. Сэ зэрыскъуэнкӏэ ара, Расят. Сыкӏэлъыплъащ а фи лэжьыгъэми, сэ къызэрызгурыӏуамкӏэ, сэ сызэреплъамкӏэ, ауэдэ цӏыхушхуэ хэту, ауэдиз къэрал къиубыду ауэдэ лэжьыгъэ зыми иригъэкӏуэкӏакъым сэ къызэрызгурыӏуамкӏэ, сэ сызэреплъамкӏэ.
Нтӏэ. Иджы аргуэру зы кинопроект етшажьэри, тӏэ япэу епшажьэм удэлажьэурэ узыхуейм нэбгъэсын хуей, зэуэ узэрыхуей хъунукъым, мыр сабийхэра, и ар Адыгэ унагъуэ хьэлэмэт. Ар кинопроектым сабий къэс и унагъуэм адыгэбзэмрэ адыгэ хабзэмрэ зэрыщихъумам фильм цӏыкӏу трихыну ахуэду проектыр дыщӏа.

езгъэжьэн сщӏэкъым сэ ауэдэ щыӏэу ди дежкӏэ. Щыӏуи къыщӏэкӏын, ауэ дэӏэпыкъуэгъу яӏэкъым ди дежкӏэ сэ зэрысщӏэмкӏэ. Ахъшэ кърату ауэдэ ищӏыну сэ зыхэзмыха сэ дыдэм пэжу жысӏынщи, фэ лэжьыгъэшхуэ ивогъэкӏуэкӏ, Расят, мыдэ мы ди Къэбэрдейми ауэдэ лэжьыгъэ къэсащ да, мис уэ жыпӏа обмен опытым диӏащ жыпӏащи, дыдей къэсыну пӏэрэ жызоӏэ ауэ дыхуэмурэ. Итӏанэ мыдэкӏэ, Расят, иджыри зы упщӏэ къатха мыбы. Мыбы ватсапэми къысхуатх, Расят. А, си номери яӏэщи, упщӏэ ватсапми къатх. Хъыджэбз гуэрым къетх сколько ей лет жиӏащи, сколько летыр тӏэкӏу емыкӏуу къыщӏэкӏыну ущӏэупщӏэну, ауэ и къетх как ей удается сохранить такую красоту жи. Уи дахагъыр зытету дау къыпхуэгъанэрэ жи. Кӏэщӏу жыпӏущтмэ, Си ныбжьыр сыткӏи срогушхуэ октябрым илъэс тхущӏ схъунущ. Ауэ си узыншагъэм и щэхури гъунэгъуу къыскӏэлъыплъхэм яцӏыху. Бепик жаӏэу клеточное питание витаминхэр щыӏэщи, ахэм софэ. Илъэситӏ хъуауэ, илъэситӏ хъуауэ, илъэситӏ хъуауэ аптекэ, Аптекэ скӏуакъым.
Залинэ укъыдэдаӏуэ къыщӏэкӏынущ. Хъыджэбз цӏыкӏум и цӏэ Залинэщ. Щӏэупщӏауэ сыподписанэщ жи. Сыподписанэщ жи. Къретх си дей къыгурызгъэӏуэну сэ ищӏэнур сэ жесӏэну. Сэ Расят и номеру уэстынщи, Алыхьым жиӏэу щытмэ фызэрыщӏэн. Мыкӏэ Расят иджыри зы упщӏэ цӏыкӏу диӏэт. Мис иджыпстумэ сэ сызытепсэлъыхьыр Къэбэрдей-Балъкъэрыра. Сыздэщыӏэри сыщыпсэури аращ нэхъыбэуи. Ди дежкӏэ мис иджыпстумэ уэрамым сыдэту щытми, Иджы сыздэщыщыр Джылахъстэней сэ, Терек. Мыдэкӏэ Налшык къалэ сыкӏуэу щытами, дыдей сыдэту щытмэми, сабийхэр нэхъыбэу псалъэу зэрызыхэсхыр урысыбзэ. Я гупсысэкӏэри псори урысыбзэкӏэ зэрыжаӏэ. Фэ фи дежкӏэ дауэ щыта Къэрэшей-Шэрджэсым, мис школым щыщӏэмысым щыгъуэ, уэ урохьэлӏэ сабийхэм, сабийхэм удолажьэри, нэхъыбэу бзэ зэрыпсалъэр сыт хуэдэ? Ар иджысту псоми ди гукъеуэ. А гукъеуэм къыхэкӏ дэ ди дей апхуэдэ къабзэ. Дэ ди дей нэгъуэщӏу щыту аракъым. Мыстыр псори къыздежьэр унагъуэм дей, унагъуэм къокӏри здэкӏуэр сабий гъэсапӏэра. Иджысту Черкесский центрым гъэмахуэ псом зэлэжьыну проектым и цӏэр Цӏыкӏураш. Цӏыкӏураш. Путеводитель для самых маленьких. Мыр зэхэпхами сщӏэкъым, мыр Дзыгъур Люсенэрэ сэрэ дызэгъусэу къыдэдгъэкӏа тхылъщ мыр.
Мы къащэхуну ягъуэтыну цӏыхухэм, Расият?
Ягъуэтыжыну. Ягъуэтыжыну. Ягъуэтыжыну. Мыр къыдэдгъэкӏын хуей, ягъуэтыжын щхьэкӏэ. Мыр еджапӏэм мыкӏуа сабийм и адэ-янэр дэлажьэурэ зэрыригъэлэжьыну тхылъщ. Мыбы тхылъу хы щыгъэпщкӏуа Сыту жыпӏэмэ, и пэм къыщыщӏедзэри тхьэмахуэхэр, унагъуэм хиубыдэхэр, махуэхэм зэреджэр, мазэхэм зэреджэр, и хьэрыфыр мысту стха, азбукэм хуэдэу зэкӏэлъыкӏуэу стха, алыфбейр алфавитыр зэкӏэлъыкӏуэм хуэдэу стха, и напэ зы хьэрыф. Сыт хуэдэ диалект а зэрытхар? Къэбэрней-шэрджэсыбзэ.
Къэбэрдей-шэрджэсыбзэ, нтӏэ, дэ ди ди литературнэр зыщ. Къэбэрдейми, Шэрджэсми ди литературнэр зыщи, дызэреджэр зыщ, ди диалектыр Нтӏэ, мис зыщ. занщӏэу къывгурыӏуэн щхьэкӏэ, тӏэкӏу ди псалъэ гуэхэр зытемыхуэнкӏи хэлъщ Расиятэрэ сэрэ. Нтӏэ. Ар тэмэмщ, нтӏэ, абы зыри щыуагъэ хэлъӏым, ауэ дызэрызэпсалъэр зы бзэщ, псоми къывгурыӏуэн щхьэкӏэ, зы махуэ куэд мыщӏу диалект, диалекты черкесского языка зыӏэр видео стхат. Видеор си каналым дей публиковать сщӏати, ялъэгъуати иныкъуэхэм. ӏэджи къыткӏэлъоплъ, мы Тыркум щыщхэри, мыдэкӏэ къэрал псом щыщхэ къыткӏэлъоплъи, тщӏэхакъым ауэдэу щыӏэу, жаӏэри. Мис, Расият, уэри къыхэбгъэщащи, унагъуэм къыхощ, унагъуэм дей щыщӏедзэ жыпӏа а псори. Мис, куэдым зыхызох сабийхэм, жаӏэу, репетиторствэ дгъэкӏуэну дыхуейщ, жаӏэ адыгэбзэкӏи. Япэрауэ здэбгъэкӏуэн щыӏэӏым. Цӏыху куэд щыӏэӏым ирагъэӏыфыну. Етӏуанэрауэ жызоӏэ, фэ унагъуэм фи бзэмкӏэ фемыпсалъущмэ сабийм, гугъу ӏей хъуну ар къищтэну сабийм. Школым тралъхьэ, школым щрагъасэӏым жаӏэ, уэрамым игъасэӏым жаӏэри псоми тралъхьэ адэ-анэм нэмыщӏау. Мис пэж дыдэу къыхэбгъэщащ уэ, Расияти, сэри си еплъыкӏэ ара, япэ дыдэу псори унагъуэращ щыщӏидзэр, садикым урысыбзэкӏэ къопсалъэ жаӏэ. Уи унагъуэм жызоӏэ къихьэжа иужькӏэ, адыгэбзэкӏэ фепсалъэ сабийм. Къохьэлъэкӏ жаӏэ, дэ бзитӏкӏэ дыпсалъэт. Сэ си щхьэкӏэ къэсщтэнщи, сэ си анэр адыгэ, си адэ азербайжанец. Мыдэкӏэ школым, нтӏэ, мис псоми къывгурыӏуэн щхьэкӏэ Расятрэ сэ дызэрыцӏыхукъымэ. Расят япэу зыгуэр къэфтхыри, и цӏэ къэслъагъури, зэ дызэпсалъи, Расят хъуну щытмэ, гукъыдэж уиӏэу щытмэ, дызэпсэлъэнут, моду, моду, жысӏэри, ӏуэху гъуэхьэ тедыхуати, тӏэкӏу си ӏуэхухьэ хуэкӏуаӏыми, мис мыбдей прямой эфир сщӏауащи, Расяти сэ щхьэ зыри ищӏэӏымэ. къызэвгурыӏуэнкӏи, аращ а щӏэ, сэ бзищыр сыщыцӏыкӏум щыгъуэ къасщтэу щыта, иджыстумэ сабийхьэм бзитӏ къащтэу щытмэ, къытехьэлъу жаӏэ. Я Рэби нэ, жызоӏэ, фи, фи сабийхэр, я Рэби нэ, хабзэкӏэ, адыгэ хабзэ ефт, псэуну, зрагъэщӏэну, Алыхьым щхьэкӏэ фепсалъэ, жызоӏэри, школыращ езыгъэсэн хуей жаӏэу. Мис Расиати пэжыдэпсу жиӏащ, Унагъуэра япэ дыдэу псори щыщӏидзэ. Нтӏэ, Расиат, иджыри зы упщӏэ цӏыкӏу сиӏэт, мыдэ мы ди хабзэр къызэтенэн щхьэкӏэ, Ди бзэр къэна тӏэкӏур псалъэ, мис иджыстумэ куэд псалъэкъым уже адыгэбзэкӏэ, пэжу жысӏынщи. Тӏэкӏу нэхъ нэхъыжьыӏуэхэра псалъэ. Ди сабийхэр иджыстумэ адыгэбзэ зыщӏэ тӏэкӏур абыхэм демылэжьу щытмэ, бзэр кӏуэдыжыну тӏэкӏу дэкӏыщтмэ, мыуэдууэ псори ирикӏущтмэ. Ядэлажьэкъым сабийхьэри ди бзэр мыкӏуэдыжын щхьэкӏэ. Сыт щӏэн хуейу уэ къыпщыхъур, Расият? Сыт хуэдэ лэжьыгъэ егъэкӏуэкӏын хуейр?
Япэрауэ, адэ-анэм унагъуэм де цӏыхухъум, пщэрылъ зыхуищӏын хуей, адыгэмэ и быным адыгэбзэр ицӏыхун хуей. Ар япэ дыдэу зи щхьэ пщӏэ хуэзыщӏыж цӏыхухъу адыгэм и сабийм адыгэбзэр зэрицӏыхун хуейр, езым пщэрылъ зыхуигъэувыжын хуей, и щхьэгъусэм хуейми унафэ хурещӏ, хуейми зэгурреӏуэ адыгэбзэр унагъуэм щацӏыхун хуей. Антӏанэ сабий гъэсапӏэм. Сабий гъэсапӏэм хэкӏыпӏэу къэдгъуэтар ара? Личная карточка каждого ребенка зэдгъэпэщыну иджы дэ ди сабий садхэм. Къыдгурыгъаӏуэт кхъа, Расят, ар зищӏысыр? Сабийр
гъэсапӏэм щащтхэм и деж адыгэбзэм щыщу ицӏыхур зыхуэдизыр итыну абдей. Псалъэм папщӏэ, щыгъынхэм щыщу псалъитӏ ецӏыху. Унагъуэм щӏэсхэм щыщу псалъиплӏ ецӏыху. Пхъэщхьэмыщхьэхэм щыщу ицӏыхур зы псалъэ. Дунейм и къэхъукъащӏэхэм щыщу зыри ицӏыхукъым. Мис апхуэдэурэ дытхыну? Илъэсыр кӏуэнущи, садикым щеджэурэ? Илъэсыр садикым щеджа нэужькӏэ, аргуэру мониторингыр тщӏыну? Сыт илъэскӏэ а садикым иригъэцӏыхуар?
А Сыт хьэбэзыра?
жыпӏэмэ? Росят, Нтӏэ. хьэбэзырауэ. Джысту эксперт, эксперту етшэкӏынущи, пилот, пилотнэ площадкэу Хьэбэз садик Нурыр къэтщтэнущи, абдеж щытщӏыну. Итӏанэ, а илъэскӏэ а егъэджакӏуэм иригъэцӏыхуам деплъыну. Итӏанэ щыӏэнукъым. Мыбы урысыбзэ ицӏыхуу къэкӏуати, сэ илъэскӏэ сыдэлэжьэхукӏэ сэ схуегъэцӏыхуатэкъыми, Итӏанэ, жо щыӏэнукъым. итӏанэ, зэ узэпызудынщи, Росят, ар иджы еплъыт зэ, Росят. Дэтхэнэ зы къыщӏагъэтӏысхьари щытыну ауэду хьэмэрэ ну сыт пап псалъэм папщӏэ щхьа ядэ-янэр урысми адыгэбзэ еджэн хуей ахэр ауэду ну а. Псори тщӏыну, мониторинг дыщӏыну, ядэ-янэри тӏэ национальностхэри иту, псори иту абы тӏэ къуэрабгъу гуэрхэр зиӏэнри хэтщи, ящӏар зыхуэдизыр илъэскӏэ иратыфар дапщэ? итӏанэ адрей группэм, итӏанэ адрей илъэсым. Ахуэдэурэ садикым къыщыщӏэкӏым и деж мис мыбы нэхъ имыцӏыхуу къэкӏуа, мис мыпхуэдизкӏэ хэзгъэхъуа. Мис мыр ицӏыхути, мис мыпхуэдизкӏэ згъэбэгъуа и словарный запасыр, жэуэ садикым къыщӏэкӏыну. А садикым къыщӏэкӏам къинэмыщӏауэ, первый классым еджапӏэм щищтэм де апхуэдэ къабзэу личная карточка каждого ребенка тщӏыну. А садикым къикӏар къыщӏигъэкӏмэ аракъым. Ар зыщтэнуми, а садикым къыщӏигъэкӏам иритхар иритхын хуей. Е зэгъусэу ящӏыну, зэдэкӏуэнущи, тӏо ямыщӏын щхьэкӏэ, е щхьэхуи зыри-зырыр ящӏыну. Ар иджыри, мис, гъэмахуэ мазищым дызэлэжьынур ара? Хэт абыкӏэ къыбдэхъукъуныр Расят а лэжьыгъэмкӏэ?
Аргун Олег. Ар ди нтӏэ, абы иджысту планыр зэхэдгъувэну, карточкэр дыщӏыну, ицӏыхун хуей псалъэ бжыгъэр зэхэдгъэкӏыну ныбжьым- ныбжь къэскӏэ. А ицӏыхуным елъытауэ ар зэ- зэрелэжьыну, э, методичкэр зэдгъэпэщыну, ар къыдэдгъэкӏынущи, сентябрым ирихьэлӏэу, Уэ маржэ, мэ, лажьэ, егъэцӏыху сабийм, жэуэ и пащхьэм итлъхьэну. Алыхьым жиӏэмэ, садикым и лэжьакӏуэхэр, пэщӏэдзэ классыр езыгъэджэхэр уже хэтхагъэххэт цӏыху лэжьэнур, иджысту а проектыр здэлэжьэнур Хьэбэз сабий сад Нурымрэ Хьэбэз Курыт еджапӏэмрэ. Къыдэхъулӏэмэ ар, тӏанэ, атӏанэ мыдрей школхэм зедгъэубгъуну.
Е лэжьыгъэшхуэ ивогъэкӏуэкӏ мэ, ауэдизым упыщӏау, Расят, мобыи, мобыи, мыдрейми упыщӏау, уи зэманыр зэрыхуэкӏуэ дауэ абы, Расят, псоми? Мистер, а упщӏэр куэдым къызатри, жэуапыр пцӏыхурэ? Сщӏэм, урысыбзэкӏэ жысӏэнщи, удовольствие получать сощӏ.

Уи лэжьыгъэм ухуэрэзыщ, уи лэжьыгъэр уфӏэфӏщ, абы щхьэкӏэ сабийхьэри къыпхуэгуапэщи, Тхьэм уригъэфӏакӏуэ, Расят. Зэрыжысӏэнщи, Хьэбэз щыщу цӏыхуитӏым я цӏэ-унэцӏэ къысхуатха, Расят, ауэ уэ миным девятьсот шестьдесят восемь человекым за тебя голос отдать ящӏа Расят. Сэ си канал цӏыкӏум щхьэкӏэ ар цӏыхушхуэ. Пэжу жысӏынщи, ауэдиз цӏыхури зыкъыпащӏэну си гугъа, мэ псоми къысхуатха. Си депутатхэри къысхуатха Расят пэж жысӏынщи, си цӏэ къомыӏуэ жыӏи къызжиӏа. Расятрэ сэрэ дызэроцӏыху жиӏа, си цӏэ къомыӏуэ жиӏа, сыхуейӏым жиӏа, сэ абы сыкъыхыхьэри, абы щхьэкӏэ Згуэ хъуауэ сэ сщӏэмыгъуэрэ? Къыбгурыӏуа къыщӏэкӏынущ сэ, жыхуэсӏэри Расят. Расят иджыри къэс ар жесӏакъым, къывгурыӏуэн щхьэкӏи, Расятрэ сэрэ куэд ӏуи дызэпсэлъакъым, зэ дызэрыщӏэри моду-моду ӏуэхур щытщ, жысӏэри Расят хъунщ жиӏэ, мис нобэ махуэкум хуэстхри, Расят, гукъыдэж уиӏэм, уи зэманым хуэкӏуэным зыӏэти, къехьэкӏи нехьэкӏи хэмыту Расят, Алыхьым жиӏэу щытмэ, жаӏэ, зэрыхъу моду тщӏынщ, жиӏащи, Ди Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу цӏыхуитхум я цӏэ-унэцӏэ къысхуатхауэ, пэж жысӏынщи, Къэрэшей-Шэрджэсым щыщу ауэдиз къызэплъу сигугъакъым сэ езым. Нэхъыбэпсэу си подписчикхэр Къэбэрдей-Балъкъэрра. Семьдесят процентов всех подписчиков это Кабардино-Балкария. Аращи, Зыр къы- къа- къызэкӏыну. Сыт жыпӏа, Расият?
Псэлъэн бухмэ, зы жысӏэжынущ, Нтӏэ, сочеред. ауэдиз цӏыхум уэ щхьэ къатхащи, Расият, ар иджыри зэ къыхэзгъэщыну схуейщи, ар къыщатхакӏэ цӏыхур къыпхуэрэзыщ, сабий ебгъаджэхэр къыпхуэрэзыщ, Расят. Тхьэм уригъэфӏакӏуэ иджыри зэ жысӏэну сыхуейуэ. Сынодаӏуэ, Расят.
Псом япэ ар зи фӏыщӏэр адэ-анэхэра. Сэ си макъыр лъагэ. Си макъыр лъагэщи. Ауэ сытми сыщыпсалъэм дей си макъ лъагэр къызгурымыӏуэр куэдщ. Ауэ тӏэкӏу къыздэлэжьэн щӏадза нэужькӏэ, езгъэджэн щӏадза нэужькӏэ.

Ауэ иджыри къыздэсым еджакӏуэ кӏуахэм къыщысхуатхкӏэ, псалъэм папщӏэ Краснодар си зы выпускницэ дэсщи, Дни черкесов в Краснодаре жэуэ махуэ гуэрхэр екӏуэкӏти, кӏуауэ еплъри, иджы къысхуедзыр, абы здыщӏэсым къысхуедз. Сыту ӏейуэ схущыщӏэрэ сэ мис мыпхуэдэ зэман еджапӏэм щызгъэкӏуахэр, жиӏэурэ. Е къэкӏуэжа нэужькӏэ, тӏэ, уэ хьэлэч мыхъун еджакӏуэ фыкӏуу фысыт хуэдэ нацэ жаӏэмэ, черкес жыфӏэнущи, абдеж къыщыувыӏэну, адэкӏэ жыфӏэнур сыт, зи унагъуэр бэгъуэн? жысӏэти, иджы езыхэм къызжаӏэ. Ахэр къыщывгурыӏуэну жысӏа? Моуэ утыкушхуэм фихьу, цӏыхухэм фахыхьу, Ӏэхьа, сэ сымра, жо жыфӏэн хуей хъумэ, мис мырат, мыр къыщӏыттегуауэр, жоурэ фигу къэкӏыжынущ, зоӏэ. И, къысхуатхыр. Атӏэ мис мырат щӏыжыпӏатэри, деуэлӏа, натӏэкӏэ деуэлӏа жаӏэурэ къысхуатхыр. И тхьэгъэпсэу жесӏэну сыхуей адэ-анэхэм. Ахэр къыткъуэмыувэмэ, сабийр здекӏуэлӏэжыр езыхэм я дежщ, псори здыжаӏэжыр езыхэм я дежщи, си адэ-анэхэри ссылкэр яхуэздзауэ йоплъыр. Зэхэтхкъым, макъыр къакӏуэкъым жаӏэурэ этноклассым хэсхэри къотхэри, Тхьэм игъэпсэухэ. Сыту жыпӏэмэ, этноклассым хэсым Псалъэм папщӏэ, усэ хуиздзэнущи, мы усэр пщэдей пцӏыхуу унэкӏуэн хуей. Сыту жыпӏэмэ, мероприятие гуэрэ къыкъуэкӏа, утыку дихьэн хуейщи, сабийхэр утыку дихьэн щхьэкӏэ, зэрихьэнур, сэ си ӏыхьэр сэ согъэхьэзыр, сабийхэм ярегъэхьэзыр. Мис иджыпсту Урыс-Кавказ зауэр и щыгъуэ махуэр къосри, Аслан Кабалалиев и усэр зым хуиздза, зым Шумахуэм ейр хуиздза, зым Нэхущым ейр хуиздзакӏэ ахэр яцӏыхуу некӏуэлӏэнущи, нэкӏуэну. А си классыр а двадцать первэм и пэм ит двадцатэ махуэм факельное шествием сэ срагъусэу, и пэ ситу, а факелхэр яӏыгъыу, сыным дедокӏуэ Хьэгъундыкъуей щӏэблэр ди гъусэу нэгъуэщӏу. Мис видео связь щытщӏэ сыткӏэ плъагъуну иджы номер, си номер уиӏэщи, ахэр зэрыплъысри плъагъуну. Ар щӏыжысӏэр. Видео зыгуэр тепхыну абы Расият? Тыдох ар, сыт щыгъуи итхэщ, дэн дей къыдогъув ар къидымыгъувэну иӏэкъым. Щӏэблэм къагурдогъаӏуэ, зы махуэ мис диӏэ къудей абы мывэ сыным езым и хъыбар иӏэ, историе иӏэ. Япэ дыдэу ягъува мывэ сыныр щагъувар седьмой майрати, абдей дызэхуосри мероприятие цӏыкӏу едгъэкӏуэкӏа. Щӏэблэм ядотыр. Дэ къыднахьэсар щӏэблэм ядотыр. Ари си инстаграмым итщ прямой эфир сщӏауэ. Къа уи инстаграм и цӏэ къыджеӏэ, Расият. Чы ры и семьдесят четыре. Чы точка, ры точка. Сэ езы инстаграм тэмэму сисыжӏыми ара. Къэптхыфыну, Расият, иджыпсту мы и щӏагъым де къикӏыу чтоб. прикрепить сщӏынут. Хъун, ны- ныпхуэздзын иужьи прикрепить пщӏыжын. И щӏагъым де. Ауэ мис апхуэдэу къыдэлъхьэным дыпылъхэщ, нэгъуэщӏхэщ, итӏанэ сабийхэр догъэгушхуэ. Сабийр бгъэгушхуэн хуей. Зы саугъэт ӏуэху гуэ цӏыкӏу е- ефту ара, Расият, хьэмэрэ? Саугъэт къудейкъым. А джэгурэшым текӏуахэр илъэсиплӏкӏэ Тыркум этнолагер тша- тшахэ. тхьэмахуитӏкӏэ, махуэ пщыкӏуийкӏэ, махуэ пщыкӏутӏкӏэ зэхуэмыдэхурэ этнолагер дыкӏуэмэ абде Бурса, Стамбул, Мустафа Кемал Пэша, Инегёл. Абыкӏэ хэт къыбдэӏэпыкъуэ, Расият, Тимур? Тимур къыбдэӏэпыкъуэ абыкӏэ? Япэ дыдэу дыщыкӏуам щыгъуэ къыддэӏэпыкъуари зи жэрдэмри Адыгэ Хасэрат. Шэрджэс Мухьэмэд тету, япэ дыдэу дыщыкӏуам щыгъуэ, Шэрджэс Мухьэмэд гъуэгуасэ сытхэр зэрагъэзахуэри, адэкӏэ Тыркукӏэ, Тыркумкӏэ хасэм драгъэблагъэри, япэ дыдэу ахэм дагъэкӏуауэ щыта. Итӏанэ, ну, дызэгурыӏуэри, щхьэж хузэфӏэкӏыр, нэгъуэщӏыр сытыр, ари зы хъыбарышхуэ, ухуеймэ зэ мыст пщӏымэ, прямой эфир зэ пщӏымэ, бжесӏэнщ, абы Дызэрыкӏуауэ щытатэри, ар кӏыхьышхуэ къепщащӏэм, ауэ абы фӏыуэ хэлъыр пцӏыхурэ? Сабийхэр Израиль, Иордание, Турцэм и лъэныкъуэ къомыр, Къэбэрдейр, Адыгейр, Шэрджэсыр жэуэ абдей дыщызэхуозэри, псори дызэзыгъэпсалъэр сыт? Адыгэбзэ. Адыгэбзэ зымыцӏыхухэр? Адыгэбзэм зы дещӏ махуэкӏэ зытплъыхьу нэгузыужь сытми пщыхьэщхьэкӏэ тотщӏэр? Джэгу, уэрэдыжьхэр, адыгэ джэгукӏэхэр. Махуэм сэ дыдэу си гуапэ хъуа Зэйнаб жэу зы бзылъхугъэ мысу организатору, модератору яӏэти, зыщӏыпӏэ дишэри махуэм. Зэрызыгъэщӏэгъуэныр сцӏыхутэкъым. Щӏакӏуэ зэращӏыр дагъэлъэгъуа абдей.

Масирэт Бекановэ жэуэ фиӏэщ Къэбэрдейм. Методичкэ куэдми, тхылъ куэдми автору. Иджы абы мыст «Хочу всё знать» жэуэ интеллектуальнэ мыст зэпеуэ иригъэкӏуэкӏт. Абы адыгэбзэм. Ютубым иӏэщ ар, си гугъэкӏэ. Ютубыми къэралъхьауэ щытащ ар.
Нтӏэ, абы и адыгэбзэм занимательный родной язык жыхуиӏэм си сабийхэр сыт щыгъуи хэтт. Цаговэ Даяне, хъыджэбз цӏыкӏур, ар сэ си классым хэс. Илъэситхукӏэ зэкӏэлъыпыту абсолютный победитель хъуа абдей. Ар зигъэхьэзыру сэ си классым хэст ар. Абыми фӏыгъуу хэлъыр пцӏыхурэ? Фӏыгъуу хэлъыр, да, загъэхьэзырыр. Я дей, унагъуэкӏэ загъэхьэзырыр абы. Сыту жыпӏэмэ, абы упщӏэ къритыр школ программэракъым къызриубыдэр. Сабийр егъэгупсысэ, лъегъахъуэ, тхылъхэм ирегъаджэ, кърегъэгъуэт, и анэм, Оксанэ и анэм къызжиӏэт. Алыхь си пхъум игъусэу адыгэбзэр соджэжкӏэ жиӏэт. Сыту жыпӏэмэ, зэдэӏэпыкъун хуейт, ящӏын хуейт. Абы ящӏа лэжьыгъэр сэ сеплъыжт, згъэтэмэмыжт, нэгъуэщӏт. ӏэджэми жаӏэт, Ар уэра къэзыхьыр, жаӏэти. Ауэ так адрейхэри егъэджакӏуэхэра зыгъэхьэзыр, значит егъэджакӏуэхэм сатокӏуэ жысӏэт. Ар щӏыжысӏэр сабийхэр яхэтщ хуейуэ къызэти сэри сщӏыну жызыӏэ. Хэтщ, ну, къызэхъулӏэмэ хорошо, къызэмыхъулӏэмэ что делать. Ауэ щыӏэщ хуэмеихэхи. А хуэмеихэхэми къурабгъу къыдогъуэт. Я акъылым, я зэфӏэкӏым теухуауэ.
сыноупщӏынуи, мис иджыпстумэ Хьэбэз къуажэм адыгэбзэ урокыр хуейми еджу, хуейми емыджу щыт, хьэмэрэ урысыбзэкӏэ жысӏынщи, обязательнэу щыт адыгэбзэ еджэныр. Хьэмэрэ факультатив хуэду къакӏуэрэ? Еплъыт, иджыпступцӏэ, хьэуэ, обязательнэу, ӏэмал имыӏэу сыхьэтищыр Къэралым кърит сыхьэтищу.
Мазэм сыхьэтищ ара? Хьэуэ, тхьэмахуэм.
Тхьэмахуэм сыхьэтищ. Дэ ди часовой, ди сеткэ часовэ зэрибжыр тхьэмахуэ. Тхьэмахуэм сыхьэтищ адыгэбзэм хухэха. Зыр адыгэбзэ, тӏур адыгэбзэ, зыр анэдэлъхубзэ. нтӏэ, зы сыхьэтыр. Абы, нтӏэ, иджы зэ ӏуахмэ, ӏуахмэ, ӏуахмэ, ӏуахыурэ мыст ящӏыр, нэхъ мащӏи ящӏ, нэгъуэщӏи ящӏ, ауэ ди директорым и фӏыщӏэкӏэ, джысту я адрей узыщӏэупщӏам я ответыр уэстынущ, и жэуапыр уэстынущ ара, джысту ди директорыр щӏэщ. Псалъэм папщӏэ, пэщӏэдзэ классым адыгэбзэ зымыджу къыдэкӏуеяхэр етхуанэ классым къэкӏуа нэужькӏэ адыгэбзэм ахэр щӏыпхуэгъэтӏысхьэжкъым. Ар зэремыджэм хуэдэу къыдокӏуей. Ауэ ди директор джысту къэкӏуам, Иджы фыкъызжьэхэмыхьэ, иджы фыкъызывгъэдэмыхьэ, феджэнущ и всё. Фыадыгэмэ.
Хъупсырокъуэ Иринэ.
Хъэпсироковэ Иринэ Мухэдиновнэ. Иджы фыкъызывгъэдэмыхьэ, икӏи нэгъуэщӏи зыри къыджиӏэр ара? Къыджиӏэр аракъым, дэри дызыхуэкӏуар ара? Абы джысту родной русский язык жиӏэу адрей урысыбзэм и культурэр, и историер иджу щӏэс нэхърэ, А ди урокым щӏэсу къыжиӏэ жыфрэ, къыжреӏэж. Тӏэ, абы, то есть вспомогательная программэкӏэ а сабийхэр абдеж щӏэсу едгъаджэмэ нэхъыфӏщ. Ауэ илъэс бжыгъэ хъуауэ жысӏэу сызэхамыхри мызращ. Ар деление ящӏ и так, адыгэбзэр. Черкесский язык нтӏэ, урысыбзэ къыщыхыхьэкӏэ, родной русскэ къыщыхыхьэкӏэ, ар егуэшыххэ. Ар щигуэшкӏэ, адыгэу адыгэбзэ имыщӏур ауэ щытмэ, ну псом дей пхуэщӏкъым, абы ныкъусаныгъэ ӏэджи иӏэщ. Джысту къызэплъми Расият зыхуейр жеӏэ жаӏэну, ауэ бгуэшмэ, щэ бгуэшмэ. Родной язык для начинающиху щытмэ нэхъыфӏкъэ ар родной русский языку щыт нэхърэ?
уей, пэжмэ ари.
Нтӏэ, а родной языку для начинающиху щыту, ар къыщӏэбдзэжу нулевой классым зэреджэм хуэду азбукэкӏэ ебгъаджу и цӏэ, и унагъуэцӏэр итхыфу къеджэфу ебгъасэмэ нэхъ щапхъэщ, родной русскэм кӏуэуэ ӏэпэдэгъэлэл ищӏ нэхърэ. Аращи, щхьэж езым егъэджакӏуэ къуэрабгъу къыхуегъуэт и сабийхэм, я адэ-анэхэм елъытауэ. Нтӏэ. Итӏанэ, Расият, модэ упщӏэ сиӏэт, девятый классыр къыщаухым щыгъуэ адыгэбзэкӏэ экзамени ятырэ? ОГЭ абы и цӏэр.
Ята, сысейхэм ята, нэрыбгиблым ятати, зым плӏы къихьа, адрейу хъуам тху къахьауэ щыта. Нэгъабэ. Хьэбэз къуажэм дэтхэнэ зы школми девятый классыр къыщаухым щыгъуэ экзамен ОГЭ жыхуаӏэр псоми обязательнэу ятыр ара, Расият, къызэрызгурыӏуамкӏэ? Ауэ къыхахыр, къыхахыр езыхэм. Хуейуэ щытмэ араӏэ? Атӏэ, хуейуэ щытмэ къыхахыр. Нтӏэ. Ауэ ятхэ. Ну, жысӏэну сызыхуейр ара? Сэ си закъуэ сигу къэкӏакӏэ е си закъуэ сыхуеякӏэ зыри схуэлэжьынукъым. Абы хэтщ егъэджакӏуэу еджапӏэ къэс лажьэхэр. Тхьэм игъэпсэу. Абы хэтщ Хэт адэ-анэ. къыхэбгъэщыну узыхуейт, Расят? Мис уэ, уэ нэхъ боцӏыху абыи. Э, Алыхь еджапӏэ къэс и цӏэ жызмыӏэну зы егъэджакӏуэ симыӏэ. Апхуэдизкӏэ хэт театрым хэт? Хэт театрым хэмытар Джэгурэшым хэт? Хэт Джэгурэшым хэмытар сочинением хэт? Абы къинэмыщӏауэ мис мы зэпеуэр ждори хэтщ. А, мис мыр лажьэкъым, жоуэ жысӏэфыну зы егъэджакӏуэ сиӏэкъым районым. Ауэ, уей, мылэжьэн хуит ахэр, щыдгъэс, щыскъым. Мыбы ухэтын хуей, абы ухэтын хуей.

Мис а директорхэри ну дауэ сэ жысӏэнур добровольно-принудительнэ жыхуиӏэм хуэдэу щэ унафэ къэхьэгъэхэу щытщи, лэжьыгъэм хуолэжьыхьхэ. Сэ фӏэфӏу ящӏ, хуэмейуэ ящӏ жоуэ сэ жэуап уэстыфынукъым, ауэ жаӏэр ара, хьэлъэщ джэгурэшри, хьэлъэщ театрри. Ауэ ар къэбгъэлъэгъуауэ ӏэгу къыпхуеу, фӏыщӏэ тхылъхэр къыуату, хъуэхъухэр къыщыбжаӏэм де, Лэжьыгъэ пщӏам зэрыхэмыкӏуэдар къыщыбгурыӏуэм де, сытым хуэдэу зыплъагъужрэ жаӏэ. Хохъуэ, хохъуэ. Абы зы джэгурэш йокӏуэкӏри, зы джэгурэш йокӏуэкӏри. Модэ видео уеплъмэ, сэ уи мнением сеплъыжын къызэрыпщыхъуам. Абы зы уровеньхэр яӏэщ.
Балъкъэр псом сэ зэрысщӏэмкӏэ, Налшык къалэ школ дэт курытым яӏэу щыта ауэдэ джэгурэш, джэгурэш гуэрхэ ящӏауэ щыта, зэпеуэ гуэри зэ зыгуэ ирагъэкӏуэкӏауэ щыта, зыхэсхауэ щыта. Мис иджы сымэ къэсщтэну сыхуей, мыбы ӏэджи къызоплъ, ди администрацэри къыпыщӏащи, Джылахъстэней ауэдэ зыри диӏэкъым, зыри диӏэкъым ауэдэ. Тыркум дыщыӏащ уэ Джылахъстэней ди гъусар.
Хэт фи гъусахэр? Тыркум дыщыкӏуам щыгъуэ Джылахъстэней къэфакӏуэ гупщ ди гъусар япэ дыдэу Хьэбэзыр щытщам щыгъуэ. Терчанкэ жоуэ къэфакӏуэ гуп фиӏэ? Нтӏэ, нтӏэ, нтӏэ, диӏэщ, Нтӏэми, диӏэщ, диӏэщ, сахэми, диӏэщ. Мис арат ди гъусар. Ди Терчанкэ диӏэщ куэ. Хьэуэ, аракъым жыхуэсӏэ. Зэпеуэ щыӏэ, мис ауэду джэгурэшу зэпеуэ. Мис, ди дей Джылахъстэней ирагъэкӏуэкӏыну, ауэдэ екӏуэкӏау щыӏау сэ сщӏэӏымэ. Фи гъусэу нэкӏуа, Терчанкэ диӏэщ, куэд щӏауэ къофэ икӏи соцӏыху хэтхэр, ауэ сэ зыхэсхаӏым ди Джылахъстэней ауэдэ щыӏау, пэжу жысӏынщи.
Джылахъстэнейкӏэ схужыӏэнукъым, ауэ жысӏаи Табыщ Мурат и тхьэмадэу Адыгэбзэ Хасэ фӏы дыдэу щолажьэ, фӏы дыдэу лэжьыгъэ куэд ӏей ящӏ. Ар Налшык щылажьэ.
Нтӏэ, Налшык, аращ, уэ зэ мыдэ мы ди Джылахъстэней, Терек ущыӏа, Расят? Хьэуэ. Терек зэи ущыӏакъым ара? Хьэуэ. Мгм. Аращ а жьыр зэ мис ди дей адэ-анэхьэми сопсалъэ сэ изыр э, Терек автошколэ диӏэщи, абы егъэджакӏуэу сылажьэуэ ам. Школым щыщхьэри къокӏуэ си дей. Школым щыщхьэ къокӏуэри сабийхэм сфӏэфӏщ тӏэкӏу изы сепсэлъэнуи, сопсалъэ, дауэ адыгэбзэм фыщӏэс, дауэ адыгэбзэ фрагъаджэрэ жызоӏэри, сэ тӏэкӏу нэхъ къызопсалъэ, ахьэри аращ псоми жаӏи. Уей, дэ дыхумей, ухуейм щӏыхьэ, ухуейм ущӏэмыхьэ, жаӏэ. Налшыккӏи ӏэджэми къызжаӏэ ауэдэу. Ухуейм щӏыхьэ, ухуейм ущӏэмыхьэ, жи, итӏанэ пэжми пцӏыми сщӏэкъым, а пэж жысӏэнщи, ауэ школ гуэрым жаӏэ, ухуейм адыгэбзэ уоджэ, жи, ухуейм уеджэркъым, жи. Директорра зэлъытар, директорра зэлъытарэр. Мис а Хьэгъундыкъуей зи гугъу сщӏа мыстыр. Мис а директор зи гугъу сщӏа-щэ Хьэгъундыкъуей Фаридэ, Бахътыр Фаридэ. Иджы абы тхыбзэ кабинет иӏэмрэ тхыдэ кабинет иӏэмрэ модуль плӏырыплӏ щолажьэ аргуэру. А кабинетхэм четыре модуля. Ну, нэхъ простой жыпӏэмэ, кружка, четыре кружка епхауэ мэлажьэри иджы-щэ. Аращ. Иджы- дыкара зым зы зытемыхуар ара, Расят? Нтӏэ, нтӏэ, кружокхэр? нтӏэ, зэ- зэщымыщу, зэщымыщу. Ж- Джы а модульхэри разработать ящӏри мы гъэм, изыхэм, из э, учительхэр тӏысмэ, сэ сагъэлъагъумэ, дауэ жыпӏэмэ, дызэчэнджэщурэ нэхъ тэрэз зэрыхъунум, яхуэщӏынум ящӏри-щэ. А ящӏам иджы а четыре модулэм щащӏ гуэрым среджэ, къакӏуэ еплъ жери. Джы сэ сыкӏуа. Сыкӏуэри ИЗО, рисование езыгъэхь учитель. Гуфӏыгъут рисование езыгъэхь учителым и дерс зэӏухам сыкъиша жысӏэу, сигукӏэ сегупсысу сыкӏуа. Иджы сыт абы ищӏар? Адыгэ хабзэ къыздигъэлъагъуэ сурэтхэр фщӏы, жиӏэу унэ лэжьыгъэ иритри. А сурэт ящӏар Хабзэм щыщу къыщыгъэлъэгъуар сабийхэм адыгэбзэкӏэ жаӏэжа? Казалось бы, рисование.
Ара? Аращи, я гури я псэри хэлъщи ара, Расят? Мис, уэ нетӏэ жыпӏащи, къыхэбгъэщащи, адыгэбзэм уи гурэ уи псэрэ хэлъу щытмэ, адыгэбзэкӏэ угупсысу щытмэ, псори тэмэму щытынут, ауэ, тӏэкӏу, Зыгуэрхэм яфӏэкӏуэдыжа иджыстумэ. Расят, упсэу, Алыхь арэзы къыпхухъу, уи ӏэщӏагъэм хъер Тхьэм хыуигъэх. Уей си гуапэм, Расят, адыгэбзэр пщӏэм нэмыщӏкӏэ, мис уэри зэрыжыпӏащи, зэманым декӏур лӏыфӏщ, жаӏэу щыта япэм. Расят, сыт хуэдэ сайт иӏэми кърелъхьэ, сыт хуэдэ лэжьыгъэ щыӏэми кърелъхьэ, телеграмми кърелъхьэри, дэтхэнэ зы адыгэбзэм елэжьми, ауэду ящӏу щытам, ауэду я лэжьыгъэм пэрыту щытам ди сабийхэм

Иджыри зэ зыхуэзгъазэу жесӏэну сыхуейт, зи хабзэ, зи бзэ зыщымыгъупщэжын дэтхэнэ зыми Тхьэм дищӏ, псоми жэщыфӏ Тхьэм къит, упсэу Расят. Фӏыкӏэ, Тхьэм узыншэу фигъэпсэу. Упсэу Расят.